Moni, ndine Jack. Nde pali nkhani yomwe ikupanga trend yatchuka kwambiri yapangika ku India. Ndiye inu tagwirani chakumwa then ticheze. Nkhaniyo akuitcha The Pune Murder Case. Ede, nkhaniyo ndiyokhudza bambo wina dzina lake Ketan Agarwal. Anali wa zaka 26 oneka kuti zimamuyendera anali businessman nde malinga nchikhalidwe chawo anampezera mkazi kuti akwatire mkaziyonso ochokeranso ku khomo kochita bwino kwambiri mkazi anampezera dzina lake anali Siya Goyal anthu oti zimaoneka ngati zabwinobwino m'ma social media umu chani and ukwati wake unali oti ukhala ukwati wapamwamba kwambiri anthu ma families apamwamba kwambiri nde amayenera kuti akajambulitse prewedding photoshoot zobeba izi anthu amajambulitsa kaye zithunzi kupanga post just before ukwati nde akuti apite amapita dziko lina anachita osankha mamunayo anachita osankha kuti tikajambulitsa dziko lina iti koma anapeza kuti samaipeza passport yake anayang'ana passport osaipeza kuti, "Ah, passport yanga yasowa nde siya anapanga suggest kuti ah it's okay tiye tikakwere phiri tikajambulitsire kutiko ku phiri nde zinali zosiyana kwambiri ndi mmene anapangira plani mamunayo eti iye amafuna zina zake zothwanima dziko lina chani nde anati okay nanga si afuna musangalatsa mkazi wakeyo siya ali ah chabwino tipita ananyamuka anatengana izi zitu zachitika ananyamuka may 2026 yemweyi ananyamuka anapita chakuphiri kuja ku maharashtra fort anapita kumene kuja anakwera pamwamba ali pamwamba paja siya mkaziyo ati anangofuula kuti njoka kumukankha mamunayo nde mamunayo anagwa koma anapezeka kuti pokugwa anagwira mwala nde sanagwe mpaka pansi mpakana anafuula anthu anamuthandiza kumutani kumubwezeretsa kumkoka iyeyo nde anamufunsa siya uja kuti ah iwe wandikankha choncho but why nde siya ananena kuti panali njoka ndimakukankha kuti njoka isakulume iye uja ah okay chabwino anabwerera zatha anthu ana adabwa nazo yes kuti eh, mpaka kumkankha ndi kumkankha kufuna mpulumutsa njoka kumkankhira ku cliff kunena kuti akhoza kukafanso kumene kuko nde zatha izo inalino birthday ya siya pa 18 june yemweyo nde mamunayo anamufunsa kunena kuti ukufuna kutani paja mamuna dzina lake ndi ketan agarwal ufuna chani ndikupangire chani nde ananena kuti ndikufuna tikayende kuphiri again ketan uja anangoti okay chabwino anakonzeka ananyamuka awiriwo anapitanso ku maharashtra lohagad fort anakwera pamwamba nde kunapeza kuti Siya anayamba kufuwula kunena kuti, Ketan wagwa! Anthu, Aa! Ketan watani? Ketan wagwera uko. Wagwa bwanji? Akuti, Ndimamujambula, timajambulana ndiye anayima kufupi kwambiri ndi kumapeto, waterereka, wagwa. Anapeza kuti anthu anapita, anamusaka, anampeza atatani, anampeza atamwalira. Anthu, Aa! Okay, anamtenga. Nde apolisi akhala kupanga question kunena kuti wagwa bwanji? nde akuti ayi ndimamujambula koma anaterereka wagwa nde nkhani yo inakhalano yoti apolisi anali very suspicious cause munthu wina ananena kuti ah, simesa nso chadzana icha munthu uyu wagwanso munapita nayenso kumalo ngati kumeneko komanso munthu amafuna kupita kunja amafuna kumtenga mkazi uyu kunja passport yake inangosowa mosadziwika bwino pamene amapita koyambirira kuti akagwe what are the chances munthu kupezeka kuti koyamba wakankhidwa kachiwiri wagwa mpaka wamwalira ndi apolisi anayamba kufufuza because samazikhulupirira samazimvetsa ndi anayamba kuyang'ana ma cctv koma mu nthawi imeneyoyo apolisi akufufuza siya samadziwa kuti apolisi nkhani ayitengera serious amaona ngati zatha koma anali ali busy kuposita pa social media mamuna wanga wandisiya ine why have you left me like this timayenera kukhala limodzi miyoyo yathu yonse chani constantly mangoposta ndikukanika kugona kuganiza za iwe pamene apolisi amayang'ana ma cctv anthu onse amalowera chakutiko chakuphiri anapitako ndi anakhala chidwi ndi bambo wina juni mmene amatenthera maiko ena maiko ena ngati kumalawi ndikozizira koma maiko ena june ndi summer yawo kuphatikiza ku indiako ndikuti kukutentha kwambiri ndanaona munthu wavala chihudi china chake maglasi akuyenda atayang'ana pansi ndanadabwa kuti munthu angavale choncho mmene kukutentheramo zosagwirizana ndanapanga naye chidwi kwambiri nkuyamba mfufuza kuti ndi ndani anapeza kuti anali bambo wina dzina lake chetan chaudhry tizingoti Chaudhry chifukwa nanga si abambo amwalira aja dzina lawo ndi Ketan nde Ketan Chetan zovutirako uyuyu tiziti Chaudhry nde kupezeka kuti apolisi anamupanga question again siya uja kuti tafotokozanso zomwe zachitika anapezeka kuti anafotokoza anapereka statement ina koma amakamba ma details osiyaniranatu ndi zomwe anayankhula poyambirira mpamene ananena kuti no there's no way zinthu ngati zimenezozo munthu ungayankhule ma statement osiyana kumufufuza nkupeza kuti ali ndi chibwezi china aside from mamuna amene amafuna kukwatira naye wamwalirayo ende chibwezi chake anali bambo uja anamuona atavala chihudi chake chija akulowera konkuja kunapita kuphiri kunapita siya ndi ketan apeza kuti nthawi yonseyo siya anali pa chibwezi ndi chaudhry and chaudhry anali ovutika anali ochokera kovutika nde ati amaona ngati kuti ketan awasokonezera tsogolo lawo ndi maplani awo nde anapangana kunena kuti tiye tingontanini tingomupha passport kusowa kuja anayibisa anali Siya yemweyo ulendo woyamba unali wokamupha ndithu umene anapita ku phiri nkunkankha uja panalibe njoka koma mwamwayi sanatani sanagwe kufika pansi nayenso mwina sanachite mantha kwambiri kuti mpakana kulolera kubwereranso ku phiri naye munthu oti anankankha As much as amati panali njoka iye sanaonepo njokayo pamene ataona kuti zalephereka anakambirananso ndi Chaudhry kuti zakanika ndakanika sinamkankhe mwamphamvu nde anapangana ndi Chaudhry kuti okay ndiyambirire kupitako kumaloko ndineyo ndikakhala nditabisala ndikudikirira nde iweyo ubwere naye pamwambapo nde tinkankha bwinobwino kuti ulendo uno agwe zenizeni pamene anaoneka atavala chijuzi chakecho chichihudi chakecho kunali kudzibisa amadziwa kuti kuli ma cctv koma kudzibisa komweko zovalazo nzomwenso zinapangisa anthu kuti achite naye chidwi kuti wavala zosagwirizana ndi weather anapita kumakadikirira pamenepo chosadziwa a Ketan ali ndikupita ku birthday yomwe fiance akufuna anakwera pamwamba paja atafika Chaudhry ndi Siya anamukankha ndipamene anagwa nkumwalira awapanikiza awafunsa avomera kutidi ndizomwe anatani ndizomwe anapanga nde nkhaniyo ikadali nkamwankamwa sanatani sanagamulidwe chilichonse iyi ndi nkhani yoti yachita anthu shock kwa abale ake a Ketan akunena kuti iyeyi anali ndi ufulu okana kunena kuti mamunayo sindikufuna kukwatirana naye ndipo iwowo akanavomera sikuti inali nkhani yoti azilimbana nayo abale ake a Ketan akunena kuti no mwatiphera mwana zinthu zonena kuti mukanangokana kwati sinkhani imene nde nkhani yomwe yapangika ku India zikomo kwambiri